It's a symbol of community, celebration, and spirituality. Nkwọcha ihe ndị Igbo ji eme ihe omenala. So ị bịa ịlụgodo nwaanyị n'ala Igbo, ị ga-evude nkwọ. Ma i vudeghị nkwọcha, enweghị ọ dịla eme. Nkwọcha godo first before beer. Okay. So anyị na-aṅụ ya, anyị na-eji agọ ọfọ. Ọ ezigbote ihe. Mmanya ncha bụ ezigbote eze. eze ka ọ bụ eze mmanya ka ọ bụ ị na-agba nkwụ nwaanyị ọ mmanya nkwụ ka ị ga-eji were sọ ha n'eze bụ ndị okenye isi anyị jakwa ihe ọbụla ị na-eme ga-ada ụda bụ nkwọcha ka ị ga-eji

ma ọ bụ na gị ga-ebute 15 mmanya nkwụ elu ya nkwụ ọcha i bute ya maka gịnị ka ha ga-ekwu ya ụmụnna bụ mmanya nkwọcha ka ha ga-ana gị ee ụmụada mmanya nkwọcha ka ha ga-ana gị ụmụ youth nkwọcha ka ha ga-ana gị ụmụ agbọghọbịa nkwọcha ka ha ga-ana gị and beer ahụ ha ga-adị asị sị gị gị tinye bụ like ikwu na ibe ha ga-abịa and ị watchịa ikwu na ibe ahụ na-adị eso gị wee bịa bụrụ nwa afọ igbo mara uru nkwọcha na-aba ga-abịa sị gị a nna kee kwanụ nkwọcha nke anyị nkwọcha nke anyị ahụ ị na-aṅụ

at weddings, births, title ceremonies, and even at burials. a bịa na abaghị mgbe ndị obere onye alụbara na-eme ahụ nkwọcha ka a ga-ewe fụọ ya n'anya fụọ ya n'ahụ ya niile aja yibafe ibe wee fụọ onye ahụ n'anya anya ka a ga-adị chọ na ọ bara ewere ụgwọ ọwụwa gị na Palm wine is used for libations, for prayers to the gods, and even to ask the land for blessings before planting. Some even use it in cooking, as a leavening agent in local dishes or as a cultural additive to herbs.
ọ bụrụ na i jide nkwọcha na i jide ha ọjị i bidobe n'ihe ihe a na-abụ ka ndị ketela anyị

nkwụ ọcha ka mma karịa ogudo ana mana ọkwa ofu nkwụ nkwụ a mana nke ahụ na egbuole ogudo ana nke a na-akpọ ogudo ana egbuole dị nkwụ n'ukwu ọ daala ana ọ na-awa ya awa awa ya na ọ na anala ekutezi dị mmanya mana nkwụ ọcha ụdịrị ịlụ nkwụ ọcha nke anyị ga-ete enu rịa enu jee kụta ya kụta n'enu ọ nke ahụ nke ka mma karịa nke e gburu egbu dara n'ana na-agbafụtazi mmanya ụtọ ha na-abụ ọ dị iche ọ dị ezigbote iche nke elu ka mma karịa nke ogudo ana a na-ekpo agụ arịgo n'elu bụ nke bụ nkwụ elu nke ahụ egbuturu n'ukwu gara ada n'ala egwuo ọnụ n'okpuru ya kpọchie igu ahụ niile arụọ tinye can ha n'okpuru nkwụ ahụ ọ na-agbapụta nke bụ mmanya ihe egbuturu

That can help to protect against cell damage due to its potassium content. Nkwọcha a nụwa bụ natural mmanya Chineke nyere ndị be anyị mgbe ochie amamihe ha were chọpụta n'elu nkwụ nke bụ na nkwọcha bụ ihe a na-akpọ eh, natural yeast n'ime so that yeast n'ime nkwọcha ahụ bụ ị ga-aṅụ nkwọcha o ji nwayọ na-asachapụ gị anya ma ọ bụ ọkwa nke eji enwe ọgwụ owo gị mgbere ihe tinye ya ọ ihe bụ natural ị ga na-aṅụ ọ na-achụkwu ma malaria sef ọ na-adị mma n'arụ so ọ maka rich in vitamin C, B1, B2, amino acids. It contains probiotics and aids in digestion, eye health, and lactation in nursing mothers. a na-akọwa na a na-enye nwaanyị mụrụ nwa nkwọcha nyere gị nkwọcha kedu ihe mere eji nye gị nkwọcha wee gbaa njọ time m mụrụ nwa m ara pere agwa nyega m nkwọcha emezia ebe niile ara ji ihe mere eji enye nwaanyị e, nwaanyị mụrụ nwa nkwọcha bụ na o nwere nwaanyị ga-amụ nwa ala ya ada agba mmiri ọ bụrụ na eje weta nkwọcha wee nye ya within 30 minutes maọbụ ka anyị hapụ ịtụ ashị within one hour na ala ya gbawa ma i wekwelu akwụkwọ anyị na-akpọ echikara n'ọnụ nsụka wee saa ya ala saa ozugbo ozugbo ka ala ga-azaju

mmanụ galara ọnụ mere ndị mmadụ adịghị ekwezi ka ejiri nkwụ ha wee kụọ mmanya nkwụ ọcha ọ ya mere o ji dị ka nkwụ ọcha dị scarce ndị be anyị ga-alapụzie ihe gbasara ihe dị na ya n'udo ka ihe siri ike n'obodo ị mara ihe siri ike but the advice m na-enye ha bụ na o nwere ihe dị ka anatara chi because ọ bụrụ mmadụ chara akụ nkwụ nakwa ndị na-eme ya bụkwa ndị ọ dị n'agbụrụ ha ndị natara ya chi ada na-eme ọ na-aga ewere ya na-azụ ụmụaka na-eme egbo mkpa so ihe advice m na-enye ha bụ ha dịsi ike tinye uchu na ya because o nwere ihe a ga-eme n'ala Igbo nkwụ ọcha ya adịrọ nke a bụ eziokwu ihe a nọzi na digital onye ọbụla chenjicha biznes ọjede eme ọ bụrụ mgbe gboo mgbe nna nna anyị wa na-eme ihe ihe a na-eme everything na ihe niile na-adị enwezi onye ga-asị ya sị ya rịa nkwụ ya kụtara gị nkwụ ọcha ya ajụda ma nje bụta ọkwụrụ nkwụ ka gọọmenti ga-esi wee tinyekwa n'aka kọchaa nnọọ nkwụ a nkwụ a mara nkwụ a tozuo onye kụfta ya ọ ga-enwe ndị ga-aga emenwu ya na ije na-akụftakwa nkwụ a na-ewefute ndị ga-aṅụ ya anyị ma dịka mụ nwara onwe m ọ na-adị m mma n'arụ m ga-ala gị ka m na-aṅụ ya ndị na-arị elu nkwụ ahụ adịzi too much na a na-ahụtazi ihe dịka mmadụ abụọ na vileji or mmadụ atọ zi ihe na-arịzi elu nkwụ ahụ na ndị mmadụ agbapụchiala gawa township ka e ga-ebute ego mbute so ndị na-akụzi ya dịzi few gọọmenti kwesịrị iti ito anya ọ bụgodo ndị nke nọgodo anọ ọzọ na ka eji anya mara ihe a ga-emegodo ndị nke nọ na vileji na

banyere ndị na-akụ nkwụ ahụ bụ ka ha na-etren eletatụ ndị nke ha na ha nọ na vileji ahụ ka ha na-adị n'udo ọ dịghị easy ịrị nkwụ mbụla eziokwu mana o nwere ihe ụmụ anyị nọ n'ala bekee nwere ike ịchọ ịchọpụta ga-enyere ha aka ka eji na-arị ka eji na-arị nkwụ ahụ ọ bụrụ na ụmụaka ya like ije na-akụ nkwụ ahụ mana ihe ha na-akọwa n'ụzọ bụ that is very difficult for them ị na-egba arị ya ọkachacha otu a mmiri na-ezo ugbu a maka na ị na-arị ya na mmiri a ọ na-amị amị ọ na-akwatụ mmadụ n'elu nkwụ mana anyị bilivuru na ha bụ ndị mara karịa anyị a nwere ndị ha ga-ama nwere ike ịrụ meshin ga na-eprodus dị mmanya n'elu ihe ajọs ihe ka aka ọtụ ọ data ọkwụrụ n'elu Tapping palm wine comes with its own hurdles,